Sa stiúideo liom anois ná Barra Ó hÉanacháin, atá mar láithreoir ar TG Ceathair anois is arís ach atá mar Barry Heneghan i gcomhair Comhairle Áitiúil i gCluain Tarbh Mór anseo le labhairt liom faoin feachtas atá aige faoi láthair. Fáilte romhat, Barra. Go raibh míle maith agat, a Chúnla. Táim thar a bheith buíoch a bheith anseo ag caint leat. So, Barra Ó hÉanacháin, sin mo tsaol na Gaeilge agus Barry Heneghan, sin mo saol na mBéarla, you know. So, táim cosúil le like, Eh, Bruce, Bruce Banner agus eh, Batman. No, Bruce Banner agus Hulk, god no! Brón orm faoi sin. Em, so yeah, táim cosúil le Bruce, eh, Bruce Wayne agus Batman, yeah. Táim thar a bheith buíoch agus bródúil as mé féin a chur suas le haghaidh na, na daoine sa, sa cheantar. Just some represent iad. Níl, níl, nílimid ann théis, em, daoine, duine óga ag dul isteach don Chomhairle, i gCluain Tarbh. Agus ón bunú an Stáit, bíonn daoine sa, em, neamhspleách sa, eh, sa Chomhairle i gCluain Tarbh. Agus ceapaim go bhfuil sé thar a bheith tábhachtacht mar níl aon brú ón the parties chun na rudaí a dhéanamh. Like, táim chun éisteacht leis na daoine agus na rudaí atá siad ag iarraidh a dhéanamh, a dhéanamh. So yeah. Ana-mhaith. Bhuel, thug tú do spiel dom sular raibh mé fiú in ann an ceist a chur ort. a chur ort. Well, it's No, tá tú go bhreá. basically So, dúirt tú liom inné thar an guthán nuair a chuir mé an ceist i leith do spiel ar dtús gur tusa ar a laghad an fear is óige mar mar an duine is óige thú. An dóigh leat gur rud tábhachtach atá ann duine óg a bheith ar an gcomhairle? 100%, tá sé thar a bheith tábhachtach. Just, breathnaigh, tá, tá ár shaol, a dtáimid tar éis fás suas, tá sé thar a bheith difriúil do na, do na sheandaoine sa tír seo. Agus, nílim chun obair do na, na daoine óga just amháin, táim chun obair do gach duine. Ach, ceapaim go bhfuil sé thar a bheith tábhachtach do mo fuinneamh, do mo smaointí agus don gach rud, don, don, don obair do na daoine agus na daoine atá sé, tá siad ag iarraidh a dhéanamh. Tá sé thar a bheith suimiúil mar níl aon duine sa, san aois chéanna liom ag ritheadh sa elections ach ceapaim go bhfuil sé go maith ach feicfimid an mbeidh an bua agam ach listen táim, Táim ag tnúth go mór leis an campaign ar fáil agus gach rud mar sin you know. Yeah agus tá tá foireann maith agat. Tá foireann maith tá tá foireann an-mhaith mór tá eh, beagnach 80 daoine sa WhatsApp group Wow. ach eh, ní raibh ach eh, deichniúr inniu ar maidin ach sin an rud like tá mé ag iarraidh just m'ainm a chur le gach duine agus ag, ag rá na daoine Táim óg, tá a lán fuinnimh agam agus táim ag iarraidh obair a dhéanamh. Táim tar éis mo máistreacht a dhéanamh in innealtóireacht agus sustainable energy systems so táim sa pairtí neamhspleácha ach tá táim thar a bheith buartha faoi na rudaí ar nós na timpeallachta you know but ní ceapaim gur gá duit pairtí green a bheith ann Caithfidh go bhfuil gach duine sa polaiteoireacht buartha faoi na timpeallachta, you know? Sin mo thuairim agus yeah, so yeah. Yeah, tá sé sin go maith a chloisteáil mar bhí mise actually ag teach cairde le mo mham agus tá mac acu siúd atá 16 atá uathachas air cosúil liom féin. Ceann de na rudaí atá an-suim aige san ann ná innealtóireacht timpeallachta. Yeah. So, chuimhnigh sé sin go mbeadh tusa, you know, right up his alley. You know, bhí mé ag cur ceist airsan, cé na rudaí a bheadh tusa ag iarraidh a bheith ann agus bhí sé a rá rudaí faoi you know go mbeadh lánaí rothaíochta you know go mbeadh go mbeadh siad deisithe go mbeadh siad ar fáil bhí sé a rá rud eicínt faoi traffic calming agus enforcing speed limits agus rudaí mar sin freisin. Tá sé go maith, like mar gheall ar na rudaí timpeallachta like is tír thar a bheith beag é Éireann ach mar breathann tú ar ár energy system tá beagnach 20% don ár leictreachas ag dul go dtí data centres sa tír seo Ok? So sin beagnach an méid céanna do gach tithe sa tír seo. Agus níl, ceapaim gur gá duit don Rialtas an ráta cáin ar na comhlachta móra a ardú. Mar like, yeah, tá sé go maith na rudaí a dhéanamh leis na rothaíochta agus a leithéid mar sin ach nuair atá tú ag breathnú ar na rudaí is mó agus iad a ghearradh, sin an t-am gur fheicimid na rudaí is fearr a fheabhsú, you know? Yeah, yeah, yeah. Sin mo thuairim. Yeah, tá sé go thar a bheith, tá, tá a lán rudaí, is féidir liom a lán rudaí a rá faoi sin ach em sin just páirteach de mo láidreachta. Go hiontach. So tógadh i gCluain Tarbh thú fhéin, nár tógadh? Yeah. Tógadh, yeah, rugadh agus tógadh mé i gCluain Tarbh. Em, yeah. Yeah, agus an, ar nuair a d'fhás tú suas an raibh tú Ar raibh suim a'd sa bpolaitíocht nó like an bhfaca tú na fadhbannaí a bhí thart timpeall ort? Is as teaghlach thar a bheith mór mé, like tá seachtar i mo theaghlach. Mo dhriofóir Ciara Ní É, tá aithne agat uirthi. Bhí mé ag fás suas sa teaghlach mór agus de bharr sin bhí mé i gcónaí ag caint le gach duine, you know. Ba B&B é mo theach so bhí mé ag fás suas le daoine agus ag caint le daoine agus de bharr sin Tá, is aoibhinn liom a bheith ag caint le daoine agus na fadhbanna ag caint faoi agus curca mar sin. Nuair a bhí mé óg bhí daoine ag rá ó sin an, sin politics in the making you know and I'm like listen ní raibh mé ag iarraidh é sin ach théis máistreacht a dhéanamh agus curca mar sin táim fiche cúig anois agus táim chun dul isteach sa, sa post nua agus rinne mé painting do Finian McGrath agus bhí mé ag caint le Finian, ba Minister of Disabilities é Finian agus mé ag caint leis agus ag caint agus dúirt sé Barry bheadh tú iontach mar politician and I was like well you know what cuirfidh mé m'ainm isteach Yeah. agus bhí mé just like testing the waters you know just ag cur mo chos isteach san uisce and I was like actually tá daoine ag ag rá yeah Barry beidh tú go maith so táim táim chun leas a dhéanamh leis like seo seo mo chéad am ag dul isteach táim chun mo iarracht mór a dhéanamh ach Breathnaímid, like, you know, feicimid, yeah. Tá, tá a lán rudaí atá, atá mé ag seasamh le haghaidh, like, má tá siad faoi mí, má tá daoine faoi mhíchumas, go bhfuil, go bhfuil liúntas míchumais ar fáil do gach duine. Sláinte, meabhairshláinte, sin thar a bheith tábhachtach, just don, don, níl, ní díreach don ár generation ach don generation ar fad. Tá dúlagar timpeall gach cúinne sa tír seo agus nuair a bhí mé sa choláiste bhí cúig counselling sessions saor in aisce ar fáil agus bhí sé iontach. Samhlaigh dá mbeadh gach duine sa tír seo in ann counselling saor in aisce a fháil. Yeah, bheadh sé sin class.
Bheadh sé class like mar tá sé, is trua nach bhfuil sé ann like tá. Yeah. Is féidir, is féidir roinnt den chomhairleoireacht a fháil le síceolaíocht ins an HSE ach tá na liostaí feithimh chomh fada, like dhá, dhá bhliain ar a laghad don chuid is mó de dhaoine.
Agus níl, yeah, sin an rud agus tá 'fhios agam go bhfuil go leor carthanachtaí atá ag déanamh obair na gcapall le, le, le rudaí mar seo ach ceapaim go bhfuilimid in ann níos mó a dhéanamh agus is gá don Rialtas an airgead a chur isteach ann. I rith an ordú dianghlasála bhí gach duine. buartha faoi Covid. Bhí gach duine ag breathnú ar na huimhreacha. Leis an pandemic seo nílimid ag breathnú air ach tá go leor daoine théis bás a fháil dá bharr sin. So caithfimid brú a chur air agus níos mó airgid a chur isteach le seo. Ceapaim go bhfuil sin, sheasaim thar a bheith láidir le sin. Yeah, dúirt tú liom go raibh tú thar a bheith páirteach le Pieta House agus gur bhailigh tú airgead ar a son. Yeah, bhailigh mé, bhuel bhailigh mé le mo foireann ar fad beagnach €20,000 do Pieta House i rith an ordú dianghlasála movement for mental health darb ainm an cathaoirleach sin. Bhí muid ag iarraidh just scéal a chur suas díot fhéin ag siúl timpeall na cathrachta agus bhí sé iontach mar bhí gach duine ag scríobh chugat go raibh like cúig kilometres agus deich kilometres so it was like yeah gach duine just ag siúl timpeall. Tá pandemic ann do meabhairshláinte agus caithfimid é a fheabhsú agus le cúnamh Dé beimid in ann, théis mé féin sa Chomhairle. Yeah, yeah. Agus seo rud, an seo rud atá pearsanta duit féin? Tá sé thar a bheith pearsanta liom. Táim théis cúpla cairde a chailliúnt dá bharr meabhairshláinte agus tá sé uafásach. Ceapaim gur gá dúinn dul, gach duine dul le chéile agus ag caint faoi na rudaí tábhachta, you know. Tá sé thar a bheith éasca, ah, I'm grand a rá, you know. Yeah. But actually, You know, níos mó clubanna em like man sheds agus women sheds just caint caint caint caint caint agus mar a bhí muid ag caint faoi counselling saor in aisce, you know. Yeah, yeah, go hiontach.
Ceann de na fadhbannaí atá ann ag Cluain Tarbh, like fadhb mhór atá ann faoi láthair ná go mbíonn flooding mór i gceist. Níl 'fhios a'm, bhfuil tusa ins na posh houses a mbíonn an flooding ar fad ag tarlú ann nó, you know, cén sórt straitéis a mbeadh agatsa chun Well, cabhrú tá, leis sin. tá go leor, tá go leor smaointí agam ach breathnaigh sé ar an méid airgid atá ar fáil. Má tá tú ag breathnú ar Waterford na rudaí a rinne siad leis an mballa atá in ann bogadh, you know, sin, sin smaointí maith mar tá na daoine i gCluain Tarbh thar a bheith bródúil as an fharraige agus é a fheiceáil. Yeah, tá, So yeah. yeah, agus tuigim sin. So, Chuir the DCC sandbags i gCluain Tarbh beagnach deich bhliain ó shin agus tá sé just uafásach chun breathnaigh air. Caithfidh muid just balla beag a dhéanamh ansin seachas na sandbags. Tá sé just uafásach chun fheiceáil ar sandbag gach lá, you know? Yeah, níl siad thar a bheith tarraingteach. Yeah, so tá sé páirteach do mo, em, páirteach do mo, mo, mo priorities. Just as a.

uh, empty, just cur le daoine, you know? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, cinte. I mean, tá an oiread sin tithe folmha in, in Éirinn agus gan mórán cúise. Tá sé uafásach. Uafásach.
Uafásach.
Agus a lán dóibh sin i mBaile Átha Cliath, anseo. Well, listen, má tá tú ag breathnú ar an rialtas, tá go leor politicians mar landlords, so, Yeah, you sin know? é, yeah. So, listen, Tá sin- bias ann.
Yeah, tá bias ann.
Well, Ní landlord mé so táim ag obair don na daoine. Tá sé thar a bheith tábhachtach go bhfuil níos mó daoine gan parties a bheith sa rialtas mar níl aon brú ag teacht ón na higher levels go mé féin agus na rudaí atáim chun a dhéanamh. Táim ag obair le foireann beag, tá Finian McGrath, tá Damian O'Farrell tar éis a bheith mar independents agus rinne siad lán rudaí do Chluain Tarbh agus lán rudaí do Marino agus lán rudaí do Beaumont agus lán rudaí do Raheny agus sin an foireann atáim chun obair leis do mo career ar fad. Breathnaigh ar na torthaí ach listen táim chun gach rud a chur isteach don campaign seo agus le cúnamh Dé beidh an bua againn. Yeah, go hiontach. Yeah, agus tá an liosta seo atá agat le haghaidh, you know, rudaí atá tú ag iarraidh a dhéanamh, is liosta an-láidir atá ann sílim. Agus proven track record of, of getting, getting things, things done. done. Yeah, you know, sin go maith. Chuir mé sin isteach mar like,

an-phaiseanta faoin pobal, faoin timpeallacht, faoi na géarchéimeanna éagsúla atá anseo. Tuigim go raibh tú, go raibh clár agat le TG Ceathair, Barragram. Bhí mé féin ag dul timpeall na tíre le foireann beag. Chuaigh mé go Béal Feirste, Corcaigh, Ciarraí. Tír Chonaill um, agus Baile Átha Cliath an rud is tábhachtaí ach um, yeah, bhí sé Up the dubs. Up the dubs.
um, ó Páirc an Chrócaigh. But no bhí sé go maith um, bhí mé thar a bheith sásta é sin a dhéanamh um, Tá sé ar an seinnteoir anois agus beidh sé ar, ar an teilifís um, go luath so Táim táim thar a bheith buíoch as an deis sin chun Yeah, clár a yeah, dhéanamh, bhí you know, sé bhí sin sé go iontach hiontach. just ag dul timpeall agus na bia agus na deochanna Yeah. agus na rudaí chuaigh mé chuaigh mé ag parafaoileoireacht i Ciarraí. Ní raibh Wow. clue agam go raibh tú in ann parafaoileoireacht a dhéanamh i Ciarraí. Ní raibh clue go raibh tú in ann parafaoileoireacht a dhéanamh san Éirinn, you know? I was Yeah. like- I was like, what? Yeah. An raibh tú ag parafhaoileoireacht nó Sky No, Diving ní cheana? dhearna mé sin riamh.
Bhfuil aon suim agat é sin a dhéanamh? Ah, mothaím gur ceann de na rudaí sin atá ann gur gá dhom é a dhéanamh uair amháin, like, bím i gcónaí ag smaoineamh faoi mo bucket list le déanaí. Yeah.
Um, agus ceann de na rudaí uair, like, le déanaí dhúisigh mé i lár na hoíche ag like ceathair a chlog ar maidin agus na, caithfidh mé dhul chuig an North Pole. Yeah, no problem. Ag sin Just íteal.
mothaím like go mbeidh mé ar mo deathbed agus

Leathmhilliún beach agam i mo theach so tá sé go maith. Táim th'éis iad a thraenáil go aon duine atá ag teacht isteach do aon politicians eile just iad a chase as mo ghairdín. Go hiontach. Yeah bhuel I mean má tá suim a'd sa bpolaitíocht an bhfuil fhios a'd na Brehon Laws faoi bheacha. No cad é na Brehon Laws faoi bheacha?
Tá like rialacha ársa ann faoi you know, faoi bheacha. Um. Oh God, an bhfuil mé ag briseadh aon laws sin nuair a Well no, léim? uh, just má fhaigheann um, tuismitheoirí beach bás, Yeah. uh, caithfidh tú a rá leis an chuid eile dos na beacha. Ok, ok, ok.
Um, agus caithfidh tú funeral sweets a thabhairt dóibh. Tá- tá- tá na- tá na beacha.
Tá na beacha.

proven ach it's that them tá tá na beacha th'éis na pollen ó na bláthanna timpeall an ceantar a fháil agus em, cabhraíonn sin leis do em, hay fever is mar sin yeah? Ok. Tá Ah, brón orm, iontach.
níl mil a'm anois ach beidh ceann a'm an ceann an an chéad uair eile go bhfuil mé isteach leat Yeah. beidh beidh mil a'm Iontach.
Yeah, yeah, yeah. yeah. Níl mé ag cur an milleán ort.

Agus tá drag queen name a'm darb ainm, no no níl no
but no. Iontach. So cá cár féidir le daoine tú aimsiú ar na meáin Eh, shóisialta? so ar bar, barcare sin um, mo eh, Instagram Mhm. bhí sé mo ainm ar Club Penguin agus just choimeád mé é so So sin B A R C A R E agus eh, Barry Heneghan BARYHENEGH dot IND em at gmail dot com má tá aon smaointe a'm don mo eh mo campaign nó má tá tú ag iarraidh páirt a ghlacadh má tá tú ag iarraidh em tabhairt amach faoi aon rud abair liom is féidir liom em na fadhbanna a rá go Damian O'Farrell an eh current councillor mar independent Iontach, agus yeah. eh yeah go raibh míle maith agat as an deis seo agus Yeah, táim go raibh maith a'd as teacht isteach.
go raibh míle maith agat Yeah, yeah. go hiontach.